igbo ndị ọma m ji eme ọnụ ebe ọ bụla i si enene anyị n'ụbọchị taa ana m asị gị nnọọ n'ụzọ pụrụ iche ị nọ na mba naijiria ị nọ na mba amerịka ị nọ na mba chaịna nnọọ n'ụzọ pụrụ iche n'oge emume asụsụ na omenala Igbo ee aha m ka bụkwa maazị Okeke mana m nwere nnukwu mmadụ mụ na ya nọ amala amalụ n'ụwa niile amakwala amalụ na ndị na-emepụta ihe onyonyo a na-akpọ Nollywood nne m ukwu biko ka ị gwa ndị na-ege anyị ntị aha gị ekene m unu ndị ọma ndị Igbo na-enene anyị aha m wụ Patience Ume ya e jikwanụ mara m Mama Swagger na nne m ukwu nnọọ n'oge emume asụsụ na omenala Igbo hmm. na nke taa ee o nwelu ife ụmụ nwoke na-adị na-ekwu maka na ọ bụ ihe ịgbagwoju anya wee nyere ụfọdụ ndị mmadụ ọkachasị ebe ụmụ nwoke nọ banyere ọmụgwọ ha na-adị na-ekwu ụfọdụ n'ime ha na ọ bụrọ fa ncha na-asị na a na-aghọrị ha aghọrị mgbe ụfọdụ n'ihe banyere ije ọmụgwọ maka na ha na-ajụ kedu ka ha ga-esi wee zụtasịa nwatakịrị weta ego eji akwụ ụgwọ akwụkwọ nwa ha nwaanyị n'ihe a niile nwa ha nwaanyị banye na di ọ bụrụ nne ha ga-eje wee nee ọmụgwọ ya bụ ụfọdụ na-afụta ya na a na-aghọrị ha aghọrị maka na nke nwaanyị natacha e were mmanya ọkụ wee nye ha ụfọdụ na-ekwu na o nwere ụdị ife a na-enye ha ma ncha ọ nya melụ m ji wee sị ka nne m ukwu wee gwa anyị n'ezie ma ọ dị mkpa na ọ sọọsọ nwaanyị ga na-eje ọmụgwọ ya nwaanyị nne m ukwu biko ka ị gwa ndị na-esonyere anyị ofu okwu ma okwu naabọ banyere ụmụ nwaanyị ije ọmụgwọ ọmụgwọ bụ ihe dị mkpa dị ụtọ n'ebe nwaanyị nọ onwe ya. mana ọmụgwọ esighi n'elu daa o nwere ihe butere ọmụgwọ e ji agakwa n'ọmụgwọ ya bụrụ na nwa gị toruo ịlụ nwanyị ọ pụta ọ hụ ya ọ bịa sị nne na nna ya na o nwekwara na oroma ya ahụ chara acha sị nna ya na nne ya ha gara ije ọ wụ na a gaa nwa ahụ wụrụ onye kwesịrị ịlụ alụ wụrụ nwa dị mma a gaa ije ya a gaa ije ya a lụọ ya a- ọ wụ na nwa ahụ dị mma a lụọ ya kwụọ ụgwọ isi ya gbaa nkwụ On- ndị igbo nwere omenala eziokwu ọ wụ ihe onye pụta ị kpọrọ nwaanyị laba ị ga-eme ihe dị n'isi ya ị ga-ahụ ikwu ya ị ga-ahụ ibe ya mgbe ahụ n- nna gị na ikwu unu gara gara ahụ ọ wụrụ onye a ga-alụ alụ a lụbata gị a lụbata nwaanyị a lụbata ya kwụ ụgwọ isi ya ọla nwunye ya mgbe ọ ghọrọ nwunye ya e mewezie ka a ga-esi mee ịgba nkwụ ị ma na ịgba nkwụ wụ ihe siri ike wụ omenala Igbo a na-ejighị egwu egwu mana nke ịgbasi akwụkwọ wụ nke a na-emere Jesu Kristi o nwere ike wụọ na nke nwoke ahụ nọ na obodo mepere emepe ọ kpọrọ nwunye ahụ lawa ihe nne ga-anọ na-egezi ntị ma o nwere otu nwatakịrị siri zie ozi sị na o nwe otu ahụ si eme ya nke nwaanyị a na-elekwa n'onwe ya mgbe nwatakịrị ziri ozi ugochinyere kpọọ nne ya sị nne m o nwere otu ahụ na-eme m mma ya ga-ama na izu agaferele mhm. di ya na onwe ya ga-ama na izu agaferele ha gaa n'ụlọ ụlọ ọgwụ e mee, a sị ka a mara ma ọ wụ eziokwu ma ọ wụ asị mgbe a sị na ọ wụ ihe mere eme nne a na-ege ntị a na-agụrụ ya izu ofu izu izu abụọ atọ na-agụrụ ya ọnwa tupu ruo mgbe ọ ga-eru ọnwa toolu ọ ga-amụ nwa mhm. mgbe ọ mụrụ nwa ya wụ ihe a ha na-akpọzi ọmụgwọ na ugochinyere nwa nwunye m amụọna nwa na ọ mụrụ nwa nwoke ma na ọ mụrụ nwa nwaanyị nne ya etiwe owe owere m owe owere m owe owere m ndị nwunye di ya gbapụta sị nne m nna nne ọ wụ gịnị mere a sị na ugochi ugochinyere amụọna nwa ọ mụrụ gịnị ọ mụrụ nwa nwoke ụfọdụ na-etikwa ụmamụ ụmamụ ụmamụ wee tiwere ihe ahụ ụma onye nwoke m ụma onye nwaanyị m amaraghị mgbe ahụ nne ya kwadoro ụbọchị nke mbụ ụbọchị nke abụọ nke atọ maka ụfọdụ na-ebido mgbe ahụ nwa ha nwaanyị gwara ha na ya dị n'i- na ya na izu agafeela ya kwadowe otu ọ ga-esi aga ọmụgwọ O- nke ụbọchị atọ ahụ o buru ihe ya tipụ ije ọkọnwụhe na-atọ ezigbo ụtọ ụtọ mhm. mgbe ọ na-erute ọ bịa hụ nwa ya ahụ dị nwa ya ahụ dị nwa a mụrụ amụ ọgọ ya nwoke ahụ dịkwu ya ọgọ ya nwoke obi atọ ya ụtọ na e, ọgọ ya nwaanyị bịara ya wụ ebe ọmụgwọ siri banye maka na ọ sọsọ nne ya ga-eleta ya ọmụgwọ ọ ya ga-esi mmiri ọkụ a ga-ama nke nwaanyị ọ nne ya ga-esi nri ọ ga-eri ji a na-aga ji mmiri ọkụ esie ofe nsara site n'otu onye ahụ siri chọọ ya ọ wụ ihe sọsọ nne ya ga-emenwu onye nwoke agaghị emenwu ya ọ wụ nne ya ahụ ga-asụrụ ya akwa ma mgbe ahụ ọbara na-agba ya ma mgbe ahụ ike gwụchachara ya ọ nne ya ga na-eme ihe dum a ime ka tupu ahụ esie nwa ya ike nwa ya ahụ ahụ nwere ike bido isi ya ike mgbe ọnwa mbụ ọnwa abụọ ọnwa atọ ma ya na nne ya nọ ọ wụ nne ya ga-aga ahịa ọ wụ nne ya ga-esi nri mhm. ọ wụ nne ya ga-asụ akwa mhm. ọ wụ nne ya ga-abịa nwa ahụ mmiri ọkụ ọ wụrụzie na ọ nwa nwoke nne ya ga-anọ e bee ya ugwu and ị ma na mgbe e biri nwatakịrị ugwu ọ tọ n'akwa maka ihe ụfụ maka ọ wụ ihe e jiri bie ọ wụ mma ọ wụ ihe a na-akpọ eti ihe a na-akpọ scissors ọ kwanụ mma o nwere ụdị mma a na-eji ebe nwa nwa ahụ tọ n'akwa ọ wụ nne ya nne Ugochinyere ga-anọ na-eku nwa ahụ na-eleta ya asachacha ya ahụ mechacha ihe niile a ga-eme ya a bịa were o nwere ụdị mmanụ a na-ete were tee nwa ahụ tupu o ruo abalị asaa ya ahụ ga-ebido lawa o nwere nghọrị a na-aghọrọ ụmụ nwoke na ihe gbasara ọmụgwọ maka na ha agaghị emenwu ihe dị n'ime ya sọsọ onye nwaanyị wụ nne nke nwaanyị ahụ ga-emenwu ya m sị ka m gbuo ya nkenke mgbe nwa nwaanyị ahụ bịara nle ọmụgwọ ahụ ọ ya ga-aga ahịa ọ ya ga-esi nri mhm. ọ ya ga-asụ akwa ọ ya ga-esi ihe ọgọ ya nwoke ga na-eri e nwekwara nwatakịrị enyekwara ya aka na-eleta ụlọ anya tupu nke nwaanyị agbasi ike mgbe nwaanyị gbasiziri ike ọ wụrụ onye na-arụ ọrụ bekee gawa ọkwa onye na-azụ ahịa o nwee ike gawa kpọrọ nwa ya gawa mgbe ahụ nne ya akwadowe ịlọta ọmụgwọ mgbe ọ ga-achọ ịlọta ọmụgwọ ọgọ ya nwaanyị azụọrọ ya ihe a na-azụ akpa rice a na-azụ okporoko a na-azụ azụ a na-azụ akwa a na-azụ blouse a na-azụ ịchafụ isi a na-azụ mgbamnri a na-agba n'ụkwụ ọ ga-azụchara ọgọ ya nwaanyị ihe niile ahụ ka ọ wụrụ na o mezuru otu e siri kwe eme nye sitezi ebe ahụ nyekwa eh, ọgọ ya nwoke ihe a na-akpọ schnapp tiri ya ego ụmụ nwaanyị ibe m ya bụrụ na a kọwa ihe a ka e kwesịrị isi kọwa ya chi ga-eji chi ga biko nke a m kọrọ unu were ya otu ahụ mara na ọ wụ nwaanyị kwesịrị ịga ọmụgwọ na ọ wụghị nwoke kwesịrị ịga ọmụgwọ and bịakwuo nwaanyị wụ onye na-ata ahụhụ ịzụ ụmụ ileta ụmụ na ihe mgbe ọ gachara ọmụgwọ lọta mgbe ọ gachara ọmụgwọ na-achọ ịlọta ọgọ ya nwoke ga-azụrụ ya george zụọrọ ya mmanya zụọrọ ya blouse zụọrọ ya e, e, e, ịchafụ isi zụọrọ ya ihe a na-agba n'ụkwụ mezuoro ya ihe niile o kwesịrị imezuru ya ya wụ uru ụmụ nwaanyị na-erite ma ha gaa ọmụgwọ a ga-ewekwa ihe a na-akpọ schnapp ewetakwa enye nne ya ntụkọ ya ego ụmụ nwoke biko unu ewela iwe na unu anaghị aga ọmụgwọ maka unu aga eme ihe dị n'ọmụgwọ na ụmụ nwaanyị ka o ruru ọ wụkwanụ otu ahụ ka chineke si kee ya n'ezie n'ezie nne m ukwu daalụrụ nne maka na ịgbọrọ ife wuli ya bụ ebe ọ bụla ị nọ wee na-ege anyị ntị n'ụwa niile ama m na gị bụ nwoke ebe ọbụla ị nọ ị nụgonu ka nne anyị ukwu si wee kọwapụtachara anyị ihe niile a na-eme banyere ọmụgwọ ya bụ na o nwerọkwa onye na-awọli ụmụ nwoke mana ọ na-adịkwa m ka o nwekwe ka e si ị magonu bunyegesie unu ife dị aṅaa unu natakwa unu magonunu enyetụkwanụ nke nwoke maka na o sokwu wee zụọ ya bụ nwa ọ bụrọkwa sọ nwaanyị zụlụ ya bụ nwa udo wee dị maka na ọ na-adịkwanụ mma hmm? ọ na-adị mma ya bụ ebe ọ bụla i si ege m ntị anyị abịago n'isi njedebe n'agba nke a mana amarọ m o nwere otu onye ma ọ bụ mmadụ naabọ i nwere ike itigalụ mkpu ekene eve esin ahụrụ m nwa ahụ n'anya otu a- mkparamagwa ya na-adị m ụtọ nke ka nke mgbe mụ na ya bịara bịa see see see see ihe a onyonyo anyị sere otu nwa ahụ siri kpasa m agwa ọ tọgburu m atọgbu eve cynthia okereke nwanne m ọ ga-adịrị unu mma. ọ ga-adịrị unu mma ise ọ ga-adịrị unu mma ise werenụ gawa ihe unu na-eme na-adị m mma omume unu dị m mma gawanụ ya gazie chineke gozie unu ise ya bụ ebe ọ bụla i si ege m ntị lotekwe ka ị na-akwado maazị okeke tv ebe ọ bụla ị nọ ma na-ekesa ihe onyonyo ahụ ee ekene m unu kene ndị na-emele unu ife kene ndị unu na-emele ife mgbasị nta ka anyị chọọ n'owele mgbada maka na nchi abụgo n'ọfịa ya gazie